Moni okondedwa omvera kulikonse kumene muli. M'masiku angapo akubwerawa, tikhala tikuona pa mutu wofunikira umene tikuti, Nthawi Zosiyana. M'phunziro limeneli, tikhala tikuona nthawi zosiyana zimene Mulungu wakhala akuchita ndi anthu m'Baibulo. M'phunziro limeneli, tithandizika pa kumvetsa Mau a Mulungu moyenera. Zimenezi zitithandiza kumvetsa Baibulo. Baibulo si nkhani imodzi, ndi nkhani zingapo zosiyanasiyana. Ndipo kudziwa pamene nkhani yayambira ndi pamene yathera komanso kunena kuti ikupita kwa ndani ndi chinthu chofunikira kunena kuti tikamvetsetse bwino Baibulo. Si chilichonse chimene chinalembedwa m'Baibulo chimene chikulamulidwa kwa ife kunena kuti tikachichite. kotero tikuyenera kusamala pamene tikuwerenga baibulo fundo iyi kwa ena itha oneka yopepuka koma ndi fundo yofunika kwambiri chifukwa zimaonetsa discipline kapena kuti kokuonetsa kuti ndiwe wakhama komanso ozindikira pamene ukuwerenga sukuwerenga mokondera koma ukuwerenga kunena kuti ukazindikirepo chinthu china chake ndiye tiona tchati chimene chikatithandize uh, mu phunziro limeneli anthu ambiri amafuna kumaphunzitsa zinthu za m'baibulo koma osazindikira kwenikweni chimene akutanthauza kapena chimene akufuna kunena ndiye phunziro limeneli likatithandiza kuti tikazindikire kunena kuti magawo ena amene amaoneka kusiyana pali chifukwa chimene amaonekera kusiyana chifukwa chonena kuti si nkhani imodzi koma mwina ndi nkhani ziwiri zimene zikupita kwa anthu osiyana komanso mu nthawi yosiyana mulungu pamene amapereka malangizo kapena u- upangiri pa zinthu zosiyanasiyana amapereka kwa anthu oyikika mu nthawi yoyikika pa chifukwa chake chake kotero zinthuzi sizimayenera kuti ziphatikizidwe pamene Lamulo la mtundu wina looneka lofananirako likuperekedwa kwa anthu ena komanso a mu nthawi ina. Tikapanda kuzindikira kumene uthenga ukupita mu nthawi imene uthenga ukuperekedwa, tidzaona Baibulo kukhala chinthu chovuta kapenanso tidzaphatikiza zinthu zimene sizikuyenera kuphatikizidwa. Pali mbali zitatu munthu amene baibulo akuliona lovuta chifukwa chonena kuti muli zotsutsana zimene sakudziwa kuti kodi zikupezekamo bwanji kapena ndi chifukwa chani wachiwiri ndi munthu amene wayesetsa kupeza njira yolungamitsa zinthu zimene sizimayenera kuyendera limodzi nkuzipangitsa kukhala ngati kuti ndi nkhani imodzi ndiye pali munthu amene akudziwa chifukwa chimene uthenga uwu ukusiyanirana ndi uthenga uwu kotero mwachitsanzo pamene uh, paulo akunena kuti munthu akulungamitsidwa opanda ntchito za lamulo ndi yakobo akunena kuti munthu salungamitsidwa opanda ntchito kuonetserapo pa chikhulupiriro chake sinde kuti izizi zikuyenera zikhale limodzi ena amanena kuti chimene paulo akunena ndi chimene yakobo akunena ndi zinthu zimodzi zimene zili zolakwika uthenga wa yakobo ukuperekedwa mu nthawi ina kwa anthu ena pa chifukwa chimodzimodzinso paulo choncho khala nane limodzi pamene tikakhale tikuona zambiri mu phunziro limene ziko